no na ana m abịa ana m abịa because ihe mere m ji wee jụọ chere ihe mere m ji wee jụọ gị ajụjụ a ị ma ihe mere m ji wee jụọ gị ajụjụ a Thank God na Biafra Unite sendiri gị that clip o sendiri gị. Etu a jụrụ gị sị gị ị chọrọ Biafra ị sị m ee. Chere nna aba anyị.

so mmadụ kpọrọ m na phone o tegoro before ị bata ka mmadụ kpọrọ m ọ wụrụ na ị na-awatch m ị ya-anụ mgbe m sị na na na na-abịa emechazie this thing na ihe eje na the program ọwụrụ ya nwa sendiri m ya okay thank god Tha- thank god for that clip ahụ ị kpọrọ kịta from biafra united this thing i just thank god for that clip because

ezi nwanne m ezi nwanne m gbanyụọ ndị amara m ifekọta na-ekwu ana m anụkwa your voice na my voice nna aba anyị amara m mbọsị ị bata na this eh, struggle because na um, a just m bido fụọ gị na struggle ahụ after ka anyị jechara Finland nata ọ mgbe na this struggle so gụnwa ịbịa jụ m nwawa ada mmụọ gheme ọbịa ọ chọrọ biafra mụ nwa sacrificere everything onye nwụna m sacrificere everything m nwere na ndụ ee enemy m nwere igwerie nwere enemy atọ mụnwa nwelụ because anybody ọwụna nwere mere ndị ahụ bịara against this njem nwere onwe a m tinyere everything m nwere na ya is my enemy so for gị nwa ịbịa jụ m na m ọ chọrọ biafra in fact ajụjụ gị a anyway ya ma ama ya ma ama ya okay okay ozugbo o doga anyị anya na ị needịrị biafra ngwa maazị Nnamdi Kanu ọ bụ your leader ka ọ na ọ bụrọ your leader okay ama aza gị ya ononwụ na isire jụọ m ajụjụ ama aza gị ya ị na-ajụ m na our leader maazị Nnamdi Kanu ọwụ my leader ka ọ na ọwụ my leader okay ka anyị gwa gị ya anọ m France mgbe our leader maazị Nnamdi Kanu sị na ọ ụmụ nwaanyị na-ejizi ego ọ wụ na our leader maazị Nnamdi Kanu awụ my leader enye m awụ eh, France eh, eh, financial minister because ọ mụ na-acollect ego ndị Fra- France na-esend eji ndị nna ya anya ego ESN mgbe a mụwa na-acollect esend ele ndị nna ya anya so iji gosi gị that na mụ nọ na this struggle before Ọbataobie ele our leader maazị Nnamdi Kanu so iji wee gwa gị that na our leader maazị Nnamdi Kanu is my life
Okay, thank God.
Um, everything m nwere na ya is my enemy. So for gụnwa ịbịa jụ m na m ọ chọrọ Biafra. In fact, ajụjụ gị a anyway, ya ma ma ya ma ma ya gbasatara that side. Ọ bụrụ na m jere na my platform ka m reply ya gị because na my voice.
Nna be anyị Amara m mbọ na my voice. Nna be anyị, amara m mbọsị ị bata na this eh, struggle. Because na um, a just m bido fụọ gị na struggle ahụ mgbe after ka anyị jechara Finland nata. Ọ mgbe m fụrụ na this eh, struggle. So gụnwa ịbịa jụ mụnwa nwa ada mmụọ ghe ma ọ bịa chọrọ Biafra. Mụnwa sacrificed everything. Onye nwụrụ na m sacrificed everything m nwere na ndụ. ee enemy m nwere if really nwere enemy at all mụnwa nwere because anybody ọwụna nwere mere dị ahụ bịara against this njem nnwere onwe a m tinyere everything m nwere na ya is my enemy so for gụnwa ịbịa jụ mụ na ma ọ chọrọ biafra in fact ajụjụ gị a anyway ya ma ama ya ma ama ya okay okay ozugbo o dogo anyị anya na na i needịrị Biafra. Ngwa Maazị Nnamdi Kanu ọ bụ your leader ka ọ na ọ bụrọ your leader?
okay a ma aza gị ya ọ na ọwụ na i siri jụọ m ajụjụ a ma aza gị ya ị na-ajụ m na our leader maazị Nnamdi Kanu ọwụ my leader ka ọ na ọwụ my leader okay ka m gwa gị ya anọ m France mgbe our leader maazị nnamdị kanụ sị na ụmụ nwaanyị na-ejizi ego ọwụ na our leader maazị nnamdị kanụ awụ my leader enye m awụ eh, france eh, eh, financial minister because ọ mụ na-acollect ego ndị Fra- france na-esend eji ndị nna ya anya ego ESN mgbe a mụwa na-acollect esend ele ndị nna ya anya so iji gosi gị na mụ nọ na this struggle before ọ bata obie ele our leader maazị Nnamdi Kanu so iji wee gwa gị na ejizi ego ọ wụ na our leader maazị Nnamdi Kanu awụ my leader enye m awụ eh, France eh, eh, financial minister because ọ mụ na-akọlekti ego ndị Fra- France na-esendi to Nnennaya Anya ego yes then mgbe a mụwa na-akọlekti esendịrị Nnennaya Anya so iji gosi gị na mụ nọ na this struggle before ọ bata obie ele our leader maazị Nnamdi Kanu so iji wee gwa gị that na our leader maazị Nnamdi Kanu is my life
okay thank God um, ada hmm? mmadụ ịbụ efu ntị n'iru vidiyo aha nke ahụ ị kpọrọ ị na-akpọ Chukwuka Chukwuka Chukwu ehe ịnụdụ nwego ka i si wee wọchị ya vidiyo ebe o kwuru na ọ- ọ na-atageti igbu maazị Nnamdi Kanu eji nye m eji nye okay okay so eh, the other one nke ọzọ a na-akpọ em, nke ọzọ the other one a na-akpọ Ikenga o nwenugo ka i si wee nụ ebe ọ na-ekwu okwu ọjọọ maka maazị Nnamdi Kanu ọnwa ofu mgboro ka ugboro naabọ ọ na-ekwu stadium okay God bless you now ka m bịa nso na the program ị na-akpọ first of all ada adị m sure na o nwe onye ọ na-esere gị na ya ọ na-esere m na ndị mmadụ chere chere bịa- chere chere chere ka m kamụọ gị down I thank God na i nyere m na i nyere m because na i nyere m ohere ịbịa na your platform ị ghọta maka na o nwere ike eh, ọ bụ na ọ bụ na